Dia is Muire dhíbh a chailíní, Dia is Muire dhíbh a scoláirí. Bhfuil sibh réidh? Cathain a thosaigh tú ag obair i UCC? Fadó, fadó, fadó, nuair a bhí mé sa Choláiste Ollscoile, mé féin agus, agus Fionn Mac Cumhaill agus, agus daoine mar sin, bhíomar le chéile sa choláiste agus bhíomar ag foghlaim le chéile agus bhain mé ana-thaitneamh as. Agus nuair a, nuair a, nuair a fuair mé an chéim ansan chuaigh mé ag obair mar mhúinteoir agus ansan d'iarr an coláiste orm cabhrú leo agus bhí mé ag cabhrú leo ar a cúig a chlog insan tráthnóna agus de réir a chéile ansan chuaigh mé thar n-ais go dtí an coláiste agus anois bím ag obair ann gach lá. An bhfuil 's agat nuair a bhí tú múinteoir cad a mhúin tú, ar mhúin tú aon rud eile ach. Ó yeah, do mhúin mé, do mhúin mé Gaeilge agus do mhúin mé Stair. Stair freisin. Agus do mhúin mé Béarla anois agus arís agus bhí an scoil, bhain mé, bhain mé ana-thaitneamh as an scoil. Bhí an scoil thar barr. Brilliant. An téann tú go dtí an Ghaeltacht? Ó, téim, téim agus is minic a chuaigh mé go dtí an Ghaeltacht. Cosúil libhse, bhí mé ana-óg nuair a chéad chuaigh mé go dtí an Ghaeltacht agus bhain mé ana-thaitneamh as agus is cuimhin liom na laethanta sin agus ag caint le muintir na háite. Bhí saol iontach agam agus is cuimhin liom an lá nuair a d'fhoghlaim mé an abairt 'Bhí saol an mhadra bháin agam'.

Tá Gaeltacht bheag ansan in aice le Baile Mhúirne agus ansan tá Gaeltacht eile agus bhí mé ansan go minic agus ansan chuaigh mé siar go dtí Ciarraí go dtí áit darb ainm Corca Dhuibhne agus Gaeltacht álainn is ea Corca Dhuibhne in aice na fairrge. Yeah nuair atá tú ag ag ag nuair atá tú ag dul síos go dtí an Ciarraí nó eh. tá téann tú like síos bóthar agus tá gaeltacht ann tá sé like. yeah sin Ballyvourney. oh yeah. An bhfuil an raibh tú ag obair i UCC like an t-am ar fad? ní raibh ag obair an t-am ar fad bhí mé ag obair ar scoil ar ar feadh i bhfad agus ansan bhí mé ag obair mar mar mar phríomhoide tánaisteach cosúil le an máistir Ó Críodáin agus ansan bhí mé ag obair mar phríomhoide cosúil, cosúil leis an bpríomhoide atá agaibhse, agus ansan chuaigh mé isteach go dtí an coláiste. Cad é an focal i nGaeilge is fearr leat? An focal, oh, sin ceist iontach, go raibh míle maith agat, is maith liom an ceist sin. An focal is fearr liom sa Ghaeilge ná ina steillbheathaidh. Tá an duine sin ina steillbheathaidh. Agus sé is brí leis sin ná tá sé beo agus bríomhar agus ritheann sé timpeall na háite agus déanann sé a lán oibre. Tá sé ina steillbheathaidh! Cosúil libhse, tá sibhse in bhur steillbheathaidh. Ní stadann sibh ach ag obair agus ag caint agus ag gáirí so sin é ina steillbheathaidh. Isn't that like excited, hyper, yeah. hyper? Sea, agus áthas air agus a lán oibre agus bríomhar. M, An bhfuil aon chaitheamh aimsire agat? Tá, tá a lán caitheamh aimsire agam. Uimhir a haon, is maith liom bheith ag léamh. Agus is maith liom, is maith liom bheith ag siúl chomh maith. Agus is, is maith liom a bheith ag obair sa chistin. Is maith liom bheith, is, is, is, is, agus tugaim, tugaim cabhair do mo bhean chéile sa chistin. Tugann sí cead dom teacht isteach go dtí an chistin agus an chistin a ghlanadh. Sin é an jab mór atá agamsa, an chistin a ghlanadh. Jab an-mhór is ea é sin. Jab an-thábhachtach is ea é sin, a chailíní, an chistin a ghlanadh. Agus so deineann mo bhean chéile an cáca milis agus deineann sí scones. Ó, tá siadsan go hálainn ar fad. Deineann sí an dinnéar agus glanaim an chistin ansan nuair a bhíonn sí críochnaithe. Má, caithfidh tú, caith, is féidir leo cócaireacht agus caithfidh tú glanadh. Caithfidh, sin é, tá an ceart ar fad agat. So, caithfidh mise an áit a ghlanadh agus, agus caithfidh mo bhean chéile an dinnéar a ullmhú, an cócaireacht a dhéanamh. Tá an ceart ar fad agat. Sin, tá mé mar é sin le mo Nain. An-mhaith, maith thú. So, is, an, an, an, agus an maith leat a bheith ag cócaireacht? píosa beag le bhí uaireanta burnálann mé rudaí. Ó yeah tá's agam dóite, bhí sé dóite, sea bhí sé dubh agus dóite, tá's agam, tá's agam, yeah, yeah, is cuimhin. waffles, tá sé sin é, is féidir liom pasta a dhéanamh. yeah, yeah, is féidir liomsa toast a dhéanamh, tá mé an-mhaith chun toast a dhéanamh.